pamene amalumbira apm anatiuza kuti a man made problem can be solved by a human being 16 september chakudya kunalibe no forex mabizinesi amatsekedwa katundu okwera mankhwala azipatala amasowa mizere ya mafuta ma filling station zonse zimachitika chifukwa mcp inasolola mabiliyoni
ndakhazikisa timati economic rescue committee komiti imeneyo ya ma economist ma businessmen yamaliza ntchito tsopano Chumba chakwera nyengo yakwana iyo mangani katundu chakwera nyengo yakwana ati mangani katundu
zikomo kwambiri komiti yamaliza yalemba report ndipo tili ready kuyamba 17 september kuchita implement report imeneyo so atayamba kulamula apm anakhazikitsa agenda choyamba anayika discipline ku maofesi aboma makontrakt achinyengo ghost workers anachotsedwa ngakhale kusayina ma allowance mwachibwana analetsa from there anayika ndondomeko zobwezeretsa chuma anagula chimanga ndi mafuta a galimoto ma filling station mizere inachepa komanso njala inatheratu akuluakulu kwantere amakweza chimanga pofuna kusangalatsa mavenda apm anatsitsa pofuna kusangalatsa amalawi zimene chakwera analephera zaka 5 apm azikonza miyezi 4 mitengo ya katundu yakhazikika mwachitsanzo chimanga simenti njinga za moto and even inflation is going down apm akulimbikitsa malonda agolide pofuna kupeza forex yochuluka palinso austerity measure petulo wa nduna amuchepetsa maulendo achisawawa analetsa akuluakulu 200 million cdf ayiwonjezera kufika 5 billion dpp imanga misika ya makono ku blantyre lilongwe mzuzu mbuyomu anatinamiza za bridging foundation akuti 6.8 billion dollars that was an early christmas according to chakwera koma apm akunena kuti i promise what i can do and i do what i promise ndalama zomangira misika imeneyi zapezeka pali bungwe la ifad yalonjeza two storey market building mizinda itatu pa nkhani ya ulimi apm watsitsa chimanga mulimi sangapite kumunda ndi njala chakwera amagulitsa thumba la chimanga 100000 apm angokhala miyezi itatu 35000 thumba panopa akukonza plani yotsitsa feteleza kunali mamega famu ang'onoang'ono inali njira yobera mabiliyoni apm akufuna kuthesa ndipo akhazikitsa mamega famu ovomerezeka akuluakulu kuMalawi kuno timalima zipatso soya thonje koma timagula juisi zovala cooking oil kuchokera kunja apm akufuna tichoke from import to exporting nation ndikunena pano boma likutukula special economic zone amenewa ndi ma factory kuMalawi kuno pali chigumula matindi magwero dunduzu industrial park in addition to that akulimbikitsanso small enterprise tili nawo midzimu opanga sausage kupala matabwa matelala oweta njuchi bakery kuweta nkhuku apm akuchita support local production kuyambira september sukulu izakhala ya ulere up to secondary school ya ulere kuti aliyense apeze mwayi kupita ku sukulu ndipo nkawapeza ine makolo amene saku- sakutenga ana kupita ku sukulu ndathana nawo oh yes oh yes chifukwa ndi yaulere so pa- there is no reason everybody must go uh, to school pa nkhani ya transport chakwera anasiya kukonza misewu 2022 ndalama za togeti amagulira mahewu apm alamula kuti ndalama zimene tikutolera ku matogeti zikoze mayenje ku m1 road wina asatenge ndikumwera mahewu mukamufunsa chakwera unapanga chani mu zaka 5 akulozerani misewu ya matchaina ku lilongwe bridge ya majapanizi ku lilongwe kodi ndalama za misonkho anapangira chani chifukwa misewu imene akuloza ndi ya matchaina komanso majapanizi apm walonjeza msewu wa lilangwe nyika nambuma balaka nkhotakota thuchira bridge kaphatenga chiweta road walonjeza kuti akonza chaka chino ikakhala misewu ya makwalala sindivutika kutchula ndi ntchito ya 5 billion cdf decentralization ndalama zikuchoka ku capital hill kupita ku midzi 5 billion ikonze mabridge misewu zipatala nkhani za mtengatenga boma likupanga feasibility study kuti aonjezere njanji kuchoka ku salima up to northern region inalipo nthawi lazarus chakwera amatinamiza kuti wamanga njanji kubangula 2021 anapita ku dubai ndikumatinamiza kuti ndege za fly emirates zibwera ku malawi mpaka lero kuli zii apm wakambirana ndi ethiopian airline pa ndege zitatu zimene zikumabwera ku malawi kuno aonjezerepo zikhale 10 programu yathu ndikuti sinthe mmene chuma chimayendera mu malawi kuti chonse chuma ku Capital Hill ipite kumamidzi kuma DC kulikonse DC yonse DC yonse ilandire ndalama ndipo akafuna kumanga school ka chipatala ka nsewu ka chanchani Iwo azimanga chifukwa ndi amene amaziwa mavuto mdera lawo. Dpp oye! Mdera lawo komanso azilemba ntchito anthu a mderamo kuti anthu a m'mizi apeze mwayi opeza ntchito. osati azipita ku lilongwe kapena ku blantyre yayi koma azipeza ntchito m'mizi mmenemo ndimene timati people centered development
akuluakulu maphunziro akuyenda bwino ndi apm secondary school ya ulere mombera university project iyamba chaka chino boma laonjezera ngongole ya ana ku makoleji poyamba 32000 beneficiary and now 38000 budget ya umoyo ayiwonjezera ndi 5 billion ndikoyamba mzuzu hospital kukhala ndi dialysis machine anthu akadwala impsyo amapita ku lilongwe kapena blantyre koma ulendo uno apm wagula dialysis machine ku mzuzu mankhwala a tb hiv ngambwingambwi posachedwa dpp ikumanga zipatala zonjezera blantyre ndi chikwawa district hospital inu mukudziwa kuti america inasiya kuthandiza maiko koma atangobwera apm donald trump wapereka 744 million dollars ku health sector kutukula achinyamata ma community college NEEF internship same applies ndi azimayi kuli ma 100 million CDF vuto la mapassport litha posachedwa boma lagula 2 heavy printers printer imodzi imatulutsa mapassport 2000 pa tsiku so aboma anali ndi printer imodzi yokhala ngati yomweyi inali ku lilongo ndiye pano anagula maprinta awiri imodzi ikhala ku mzuzu ina ku blantyre that means immigration izipanga mapassport 6000 per day malawi congress party imapanga mapassport 200 300 that is why timaona mizere italitali ku immigration akuluakulu apm akufuna ulamuliro wabwino ochita katangale adzamangidwa i mean everyone cabinet minister party official mp government official makhansala kaya ndi jaji kulibe ng'ombe yopatulika pomaliza president anapempha three branches of government executive makhoti parliament musapange ziganizo zolimbana ndi amalawi timaona majaji adyera akulimbana ndi amalawi kudzera ku zigamulo aphungu a nyumba ya malamulo amalimbana ndi amalawi kudzera ku parliament komanso nduna za boma zimalimbana ndi amalawi pochita katangale so president akulangiza three branches of government executive zimene zili nduna za boma ndi president makhoti kumene kuli majaji adyera komanso parliament kumene kuli aphungu a nyumba ya malamulo amene amavomereza malamulo opusa apm akunena kuti musapange ziganizo zolimbana ndi amalawi tikhale okonda dziko pa chingerezi amene akuti patriotic akuluakulu history is the best teacher